OK daoibh, a chairde, agus fáilte ar ais chuig an rang Gearmáinise ar líne. Inniu, tabharfaidh sibh faoi deara go bhfuil muid ag déanamh an measúnú leanúnach, ach ná bí buartha faoi sin, ní beidh mórán rudaí difriúil, beidh mé fós ag dul tríd an téacs iomlán agus beidh na deiseanna céanna agaibh is a bhí agaibh le gach rud eile atá déanta agaibh go dtí seo. So beidh haon A agus haon C ag féachaint ar an bhfíseán seo ar an Aoine agus beidh haon B agus haon D ag féachaint ar an bhfíseán seo ó ar an Déardaoin. So má bogann muid chuig an Ceacht é féin, seo an rud so, A agus C, Aoine ó cúig tar éis dó dhéag, B agus D, Déardaoin ó cúig tar éis a dó. So beidh an ceacht seo mar chuid den measúnú leanúnach. So caithfidh sibh an téacs seo a léamh. Tá mé ag moladh go láidir do daoine féachaint ar an bhfíseán agus sin an ceann atá mé ag déanamh agus beidh mé ag cur an nasc ansin. Faoi sin, éinne ó haon A agus haon C, le bhur dtoil haon A agus haon C an foirm sin, haon B agus haon D an foirm sin. Just brú ar an nasc nó Fill out the form agus osclóidh an bhfoirm. So, seo an leagan amach don bhfoirm. Chuir mé é seo, now tá sé isteach mar ceist toisc nach féidir liom é a chur ansin gan gach rud eile a loitiú. So, just seo an text muna bhfuil an text ag lódáil daoibh ar an OneNote. is féidir leat, ní gá duit aon rud a scríobh sa bhosca sin, look, níl aon little réalt nó aon rud ansin in aice leis, it's just an bealach gur féidir liom an text a chur chomh mór sin sa cheistneoir. So, sa chéad chúpla ceisteanna, caithfidh tú an frása seo a fháil as an téacs agus é a scríobh as Gearmáinis. So ansin, beidh muid ag léamh é sin agus tá an frása sin, tá Gabi saibhir, isteach ansin áit éigin, caithfidh tú é a aimsiú agus é a chlóbhualadh ansin. So an rud céanna le ceist a trí, ceathair agus a cúig agus a sé ansin, tá sí an-tuirseach. Ansin ceist a seacht go dtí ceist a haon déag. Seacht a haon déag, sin just ceisteanna le fhreagairt as Gaeilge, so freagair an cheist seo a leanas i nGaeilge. Cé a thugann airgead do Gabi agus cé mhéid? Cá dtéann Gabi ar dtús agus cén fáth? Cad a cheannaíonn sí sa siopa ilranna, sin an department store? Cén cineál uachtar reoite a cheannaíonn sí? Agus tar éis Wiener Strasse cá bhfad a thógann sé uirthi teacht abhaile? So just scríobh na freagraí isteach ansin i Gaeilge simplí, soiléir agus cruinn agus ansin brú ar Submit agus beidh sibh déanta don lá. So le sin ráite is féidir linn dul tríd an téacs le chéile ionas go bhfuil fhios agaibh cad atá ar siúl. So hier haben wir Gabi hat Geburtstag.

Tá 'fhios agam go bhfuil sibh ag labhairt leis an bhfíseán seo agus mé ag labhairt libh, ha ha ha ha, tá 'fhios agam agus ha ha ha ha tá sibh ag déanamh amadán asaibh féin ach déan é sin, tá sé cabhrach. Zuerst geht sie in die Bank. So, i dtosach báire, i dtosach báire cá dtéann sí ar dtús? Gehen sie in die Bank. Sie hat ein Sparkonto. Now tháinig an focal Sparkonto sin suas eh,

Cad tá cearr léi? Tá sí müde. Agus tá an focal sin déanta agaibh 'cause deireann sibh liomsa go minic ar maidin nuair a ghlaoim an rolla agus cuirim ceist oraibh Wie geht's dir heute agus deireann duine amháin dom Ich bin müde. So tá go leor agaibh anois chun na ceisteanna sin ar an bhfoirm Microsoft sin a fhreagairt i gceart agus tá súil agam nach bhfuil aon deacrachtaí agaibh leis. So go n-éirí libh agus labhróidh mé libh ar